OK, so go dtí seo bhí muid ag breathnú ar sheicheamh comhbhreise agus céard tá i gceist ansin ná bhí an difríocht céanna idir chuile téarma. Ach má bhreathnaíonn muid anseo, feicfidh muid tá pátrún ann ach níl an difríocht céanna idir chuile cheann. So glaonn muid, so sa chás seo seicheamh cearnach tá i gceist, so quadratic, so beidh rud cearnach i gceist. Ach má bhreathnaíonn muid, bealach a dhéananns muid é ná

séard a dhéanas muid ná má bhreathnaíonn muid ar an dara difríocht feicfidh muid actually go bhfuil kind of cosúlacht anseo. So an difríocht idir seacht agus haon déag agus ceathair agus an difríocht idir haon déag agus cúig déag agus ceathair. So más seo an chás má tá an dara difríocht mar a chéile well then is seicheamh cearnach atá ann. Alright? Agus tá na rialacha beagán difríocht le haghaidh seicheamh cearnach. Má bhreathnaíonn muid an dara difríocht anseo is ceathair so then beidh A cothrom le dó. dó. So, nuair a théanns muid back go dtí TN, beidh a fhios againn go mbeidh TN cothrom le dó N cearnaithe agus then caithfidh muid a ghabháil agus B agus C a figureáil amach. Agus séard atá ann ná, beidh sé i gcónaí sa bhfoirm AN cearnaithe móide BN móide C. So beidh TN cothrom le AN cearnaithe móide BN móide C. So caithfidh sibh é seo a thógáil síos a chur isteach i do nótaí agus beidh an A i gcónaí cothrom le leath an dara difríocht. Alright, so tóg síos iad seo, beidh siad uaibh agus breathnóidh muid ar sampla amháin anseo. So má bhreathnaíonn muid anseo 7, 10, 15, 22, 31, Feicfidh muid obviously ní seicheamh comhbhreise atá ann so tá mé le seiceáil ab é seicheamh cearnach atá ann so difríocht is 3, 5, 7 agus 9. So arís níl an difríocht céanna ann ach má bhreathnaíonn muid ar an dara difríocht well then it's going to be 2, 2 agus 2. So má tá's aim gur dó is ea an difríocht well then tá A le bheith cothrom le leath dhe sin, so leath dhe dó is cothrom le haon, which is cothrom le A. Alright? So then cuirfidh mé é sin isteach i mo formula, Tn is cothrom le A n cearnaithe móide Bn móide C. Agus then tá sé simplí go leor a ghabháil agus T1 agus T2 a fháil then. So tá a fhios againn má tá beidh N cearnaithe móide bn móide C because tá haon anseo ach just ní scríobhfaidh muid síos é because ní chaithfidh muid ariamh an haon a chur roimhe. So then sa chás seo beidh T1 cothrom le Bhuel, haon cearnaithe móide B fá haon móide C, agus má bhreathnaíonn muid thuas anseo, tá a fhios againn go bhfuil T haon cothrom le seacht. Em, so, beidh sé sin cothrom le haon móide B móide C, which is cothrom le seacht. Tabharfaidh muid anonn an haon, so beidh B móide C cothrom le seacht lúide haon, which is cothrom le sé. So B móide C is cothrom le sé. Alright, agus cuirfidh mé haon beag lena thaobh seo, so sin T a haon. Then gabhfaidh mé T a dó, which is cothrom le dó cearnaithe móide B fá dó móide C, which is cothrom le má bhreathnaíonn muid, má bhreathnaíonn muid suas arís, tá sé sin cothrom le deich. Alright, so sin ceathair móide dó B móide C is cothrom le deich, dó B móide C is cothrom le deich lúide ceathair, dó B móide C is cothrom le sé. Now tá. dhá expression agam, nó dhá chothromóid, so tá mé in ann B agus C figuráil amach uaidh sin. So sa chéad cheann, T haon is cothrom le B móide C is cothrom le sé, dó B móide C is cothrom le sé freisin. So tá mé in ann a ghabháil agus mo chuid C's a canceláil, so athróidh mé seo go dtí lúide, athróidh mé seo go dtí lúide, is athróidh sé sin go dtí lúide, canceláil sé sin 's é sin. Agus ansin tá mé fágtha le, bhuel, dó B lúide B is just cothrom le B, which is cothrom le sé lúide sé is náid, so then tá B cothrom le náid, má tá B cothrom le náid, cuirfidh mé isteach anseo, náid, móide C, is cothrom le sé, so then caithfidh C a bheith cothrom le sé, so then ár seicheamh nó ár riail Tn is cothrom le N cearnaithe móide bhuel beidh 0 Bn so then ar sorry em yeah 0 Bn so sin just 0 so ní chuirim isteach é móide sé agus sin é ár freagra.